Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera. Lazaro Chakwera. Mai Joyce Banda. Kumbo Kachale. Mafumu athu onse. nanga tonsefe pano wanu wanu vice president sidik mia uyu Eh. your excellency president wa chipani chopambana Dr. Lazarus Chakwera ulemu wanu mayi wathu wokoma mtima mayi Monica Chakwera ulemu wanu mayi wathu mayi Joyce Banda ulemu wanu bambo athu Chief Justice retired both Malawi and Swaziland. Bambo Richard Banda Ulemwano. Mm. Ulemwano, a former vice president Khumbo kwawoko amati nkhudzi bull kachale ndi mayi akunyumba nanenso ulemu upite kwa mkazi wanga abida sidikmia anzanga ma vice president ali pompano roy kachale chivunde landirani wa ulemu komanso wapaderadera nyamata omwe ndinapikisana naye pa dibeti imodzi nyamatamata ali pompano uyu landirani ulemu wanu ma regional chairs onse anyakamera pipi bambo simbi mcp NEC yonse landirani ulemu wanu amayi anga mafumu onse anyamata ndi asungwana chanko konsekonse moni nonse A president. chancellor wanu pa 21 pano zikomo zikomo a president ine mene timayenda konseku Chikwawa, Nsanje, ndimamva kachimfine ndi kachifuwa, koma kungobwera pano kachifuwa konse kutheratu, ntaona Blantyre yakunga moteremu. ine ndikuthokozeni blantyre lero wagwira ntchito mwandichotsa manyazi panopo tapanga seal tsopano chifukwa tu tayenda konse kumpoto tayenda ndi a- a Khumbo Kachali mayi joyce banda Harry Mkandawire mzanga likonko pa centre tayenda mu lilongwe monse monse ulendo uno timayenda ndi a president ndi mai joyce banda ndi a Khumbo Kachali ku Shire Valley kubwera kuno tinayenda kumulanje konseko A president mwaziona nokha Malawi yavomera kuti chaka chino pa 21 meyi pano mwezi wa mawa inu mukhala president wa dziko lino palibenso kukayika Ena amati ku Chimbundi, ku Mulanje, Thyolo, Phalombe tafikako, kuchipindako talowako. Anthu avomera kuti palibenso chaka chino. Mangochi yavomera. A President, kuvomerako sikuti kungokupatsani mpando wayi, koma aliyense ali ndi chikhulupiriro choyeneka kuti inu nokha ndi amene mungathe mavuto omwe tili nawo muno malawi pano tikunena present economy chuma cha dziko lino chatha mwamwazika palibenso za dziko palibe asatinamize ndi kusakasaka timakobiri nthawi zonsezi Mafumu amalephereka kupatsidwa ndalama zawo. Nthawi zonsezi apolisi amamanidwa ndalama zawo, manesi athu amamanidwa, aziphunzitsi athu amamanidwa ndalama. Lero mwezi omaliza woti tikupita ku chisankho nde azipeza? Zonsezi zikuonesa poyera kuti ndalama zinalipo mwina koma amazibisa dala osawapatsa nde boma limenelo ndiyoyeneka kwa ife a president chaka chino anthuwa ndi economy imene yavutira onse tikunena pano chuma cha dziko lino chili mu intensive care pano ma contractors tikunena pano omwe akuwalemba kuti adzikonza misewu kaya dzimanga chilichonse akupatsidwa ngongole zonsezi zofunika kuti inu mukalowa mwezi wa mawa muzikonze koma kungowalola kuti abwerere iwowa mudziwe kuti malawi yathera pompo ife tifuna tionetsetse a president kuti chaka chaka chino zinthu zisinthe a president anthu onse mukuwaona muno blantyre kaya malawi yonse alipo anthu 50 okha akuyendesa chuma chonse ali ndi mabiliyoni malawi yonse ino tonse amalawi ena kumtenga mnyamata ngati uyo kapena m'bambo kumzondotsa chonchi kuti mwina tigubuze aoneke ndi makhobidi yomwe ndi 1000 yomwe osagwamo mthumba koma ena akudya mabiliyoni ankhaninkhani over 17.5 million amalawi akuvutika mutayenda ma township mwathu muchilobwe zingwangwa ndirande bangwe kulikonse a president standard yokhalira standard of living yomvetsa chisoni misewu yonse yoti anthu mtawuni momwe muno kungochoka pano kupita pompa apa just about 3 minutes kuyenda mukaone misewu mene yayipira nyumba za abale athu kumvetsa chisoni mtawuni muno zambiri zomwe zilipo mtawuni muno zomvetsa chisoni ife ndili ndi chikhulupiriro kuti boma yotsogozedwa ndinu dr lazarus chakwera ndi yokhayo yomwe ingadzathe mavuto a anthu muno mmalawi a president enawo angoperekeza achimwendo anenapo pano kuti asaulos chilima lero azikapempha mavoti a anthu kunja kuno anazinena kale kuti ndi salesman amagulitsa chilichonse olo chivunde sindikunena chivunde icho ayi olo chisaoneke bwino amatha kuchigulitsa kaya ayike botolo kuyikamo nyansi atha kuzigulitsa ndi mmene anatigulitsira munthu mu 2014 nde pano akuzigulitsa yekha ife timkhulupirire salesman azionesa yekha zaka 5 pano zikupita munthu wa nzeru zake sangakhale kukanirira boma yomwe akutsutsana nayo kukhalira konko vice president akudikira chani akudziwa kuti pa 21 pano angotulukapo amadikira penshoni yawoyo kuti itheke basi sikutinso amadikira zina anakakhala weniweni anakautula pansi nkukaima ngati apo kuti ine mamuna ndifuna ndime nawo koma ali nganganga kuigwiririra boma chimodzimodzi atupele angokanira un- unduna ku boma yomwe sakugwirizana nayo inetu waneni kuona pano kuti nduna vice president kumamenyana ndi president wachikhalire onsewo a president pa 21 pano ndi maulendo okhaokha a president ine lero ndisakuchedweseni anthu afuna amve mawu a mapresident athu opuma ndi president omwe akubwera pa 21 pano ndiwapemphe former president mayi wathu joyce banda kuti akuyankhuleni zikomo

zikomo zikomo zikomo zikomo zikomo muzipanga zikomo zikomo muzipanga choncho azimayi nakupemphani muzivina limodzi nyimbonso mukayiyamba a mcp a pp muvine nawo limodzi a osa- osa- osapikisana yayi nanunso a freedom party ni- nonse amene kumayimba limodzi eti tizikondana eti azimayi manja mwamba manja mwamba manja mwamba viva freedom party viva viva freedom party viva kwacha kwacha President wathu pa 21 ndi ndani? President wathu pa 21 May ndi ndani? Mphamvu kusankha Chakwera kukhala president wa dziko lino, mphamvu zili ndi ndani? Mphamvu zili ndi ndani? Ndipo ndi zotani? Ndipo ndi zotani? Ndipo umu Olemekezeka a Pulezidenti athu, ndipemphe kuti ndiloleni ndiyankhule mwansangansanga. Olemekezeka a Pulezidenti athu in three weeks time. Olemekezeka Right Honourable Chakwera. Ndipereke ulemu kwa former Vice President wa ziko ili Right Honourable Khumbo Kachali. Ndi mayi akwanu. Ndipereke ulemu kwa First Lady wathu amene akubwera in 3 weeks time mayi monica chakwera ulemu kwa a chief justice opuma malawi and swaziland ndipereke ulemu kwa ma national executive committee azipani zonse zitatu malinga ndi nthawi maulemu akhale m'malo mwake moni nonse olemekezeka ine ndikufuna poyamba ndimuthokoze mulungu kwambiri Chomuthokozera Mulungu ndi chonena kuti watipasa for the first time servant leader, leader oopa Mulungu, mtumiki. Anthu ambiri mwayankhula pano zoti amayi Banda munachita bwino, munaganiza bwino kuti mugwire ntchito ndi a president Chakwera. ndi a freedom party ndimafuna ndiulule pano kuti nzeru zimenezo i must give credit where it is due amene anayamba nzeru zimenezo kuganiza ndi olemekezeka abambo chakwera ndi amene anaona masomphenya ine ndisanaone onena kuti ndizofunika kuti zipani zigwire ntchito limodzi kuchosa nyozo olemekezeka amayi ndi abambo Ndiye ine atandipeza kuyambira 2015 pozafika nthawi zino ndinafikapo kuti ndicho ndapereka sigino sinapereke ndapereka sinapereke olemekezeka amayi ndi abambo abambo aja akamabwera Chimene chimandidandaulisa amatifunsaso ife kuti unangokhala unangokhala khala umati tidya chani mphamvu olemekezeka a president chifukwa cha ubangiri umene ndinaupeza kwa mfumu ya Makata tinamanga nyumba mu Ndirande kuziwa kuti anthu a mu Ndirande ndi osaukaso ngati akumuzi ena ambiri alimene alimene muja chotero apurezidenti ntchito imene mwandipempha kuti ndikagwire ine yothandizira anthu ovutika ineyo sindikudula malire kuti ovutika aja ali kumuzi kokha ndi m'tawuni momwe muno muli anthu ovutika kwambiri olemekezeka apurezidenti ineyo sinditha kuti ndikulongosolereni nthawi palibe Zimene tagwirizana ndi a president wa koma makamaka mudziwe kuti chachikulu nsichi ndi kumanga nyumba zabwino zogona 1 2 pamudzi pamene paja pakhale ma, amati universal subsidy meaning kuti mafetereza ogula amakuponi osankhana ogulitsana chifukwa chakuziwana Zitheretu! Zitheretu! Number three, a president mwandiuza kuti mizi imeneyo tagwirizana imeneyo tikuyitchula kuti smart villages tikamanga muzi umene uja agule fetereza otchipa koma ngakhale akumuzi pakhale magesi pamuzi pamene paja azuwa a president mwanenanso kuti Amayi pitani kumuzi mukandithandize zija mumachita zija chifukwa ine ndikufuna anthu aja akamakhala pamuzi pamene paja pa smart village paja pazikhala ngongole zoti anthu aja azipanga mabizinesi achinyamata ndi azimayi tsopano ndikuwuzeni anyamata mukukumbukira kuti 2014 tinapita ku Lirangwe tinakachita launch project ya njinga za moto timati kabaza tsiku limene ndikuganiza kuti amene analandira njinga anali 250 lero ana athu aja amene akuyendesa njinga akwana 1.5 miliyoni olemekezeka president mumene mukuyankhula zonena kuti mukufuna kuthandiza youth fund inenso ndikugwirizana nazo ndikuziwa kuti ndiye njira imodzi anyamata athuwa Nthawi zina mpakana amalephera kukwatira kuti kodi mwana wa eni yacheyo ndikapanga naye chani? Mphamvu! Mphamvu! Olemekezeka purezidenti Atcheya milatho yache ikamasungunuka ngati shuga. Mphamvu! Ineyo Ineyo ndimakhulupirira kuti kuti ukhale mtsogoleri usamagone tulo ndiye kuti iwe pamene ukunjoya ku state house anzakonso kumidziko akutani ali ndi basic needs ndiye ndimangofuna ndipereke mawu awa chifukwa ine mnyozo ndatopa nawo ngati pali president amene anabwera ku malawi in 54 years ndi kumanga mbala zakuba ndiye ndi joyce banda mphamvu kulephera kuti ndikutchula ndati iwe unditchule koma iwe ukukalowa basi two ndimafuna ndinene kuti a president panopo magesi alipo akuvuta Magesi akuvuta a president kaya mukudziwa kwabedwa 58 billion ku escom ku escom olemekezeka president maganizo anga ndi akuti amalawi tafikapo tavomera koma zimene mwandituma ine ndavomera mafumu kumeneko mwavomera Ngati pali president anasamala za inu ndi ineyo, ndipo ine ndikubwerera kwa inuyo, ndikubwerera kumudzi. President wathu ndi anyamata ake akalowe kuboma akayendese boma, ife enafe tipite kumidzimu mmakukamu, ndikanakupasani zitsanzo mpaka kalekale.

yembekezani kaye pa stadium wa president ayikapo mpira kuti anthu asafike pano Blantyre city center martha mamondwe awa makansala makansala nakuitanani ndekuno dr lungu bangwe uyu ndiye sindikundziwa inu mukundziwa amati ndani amene moze zikomo zikomo awa akhansala wodi yathu yomwe ino koma ndinayitana ato ma mp ndiye makhansala ine noye Neno, sir. fulumira fulumira fulumira Blantyre eh, mitambo nyamata wano uyu. flone maliro kumpemba huko eh. yes. Blantyre Rural West

kuti nanunso mupeze nthawi yoti muwayankhule anthu anu president yankhula nawo anthu anuwa zikomo Bwana Josh hapa. oh, oh, naiwala josh josh taweva eh, chilomoni uko eh, zikomo zikomo zikomo kumbi kumbi nso wakukasunguku taweva ndu

zikomo kwambiri azimayi zikomo kwambiri nthawi yapita zikomo

okondedwa ulemu ukhale m'malo mwake chifukwa pano tili ndi anthu akuluakulu ofunika kulandira ulemu wawo a president joyce banda a Chief Justice Richard Banda, a Vice President Khumbo Kachali, aliyense akudziwa tikamanena kuti former amadziwa bwinobwino tikumvana twani a Sidik Mia ndi akuluakulu onse azipani za Freedom Party, People's Party ndi Malawi Congress Party. Mafumu athu a Chilobwe ndi mafumu onse abusa abishop size ndi abusa onse pano mashehe onse muli pano amayi ndi abambo moni onse ine ndili wokondwa lero chifukwa ndili kuno ku Blantyre kumenenso ndimakhala nili ni nyumba. Ndine wokondwa chifukwa kachiwiri mwandilandira ni chimwemwe chamnanu chodzadza tsaya. Kachitatu nakondwera chifukwa chakuti kuno ku Blantyre City ndi malo amodzi kumene ntchito za mcp zachitukuko zimaonekera poyera. Ngati inuyo kapena wokondedwa wanu mudalandirapo chithandizo ku gulupu Queens, mudziwe kuti ndi ntchito ya Malawi Congress Party. Ngati inuyo kapena okondedwa wanu mudaphunzirapo ku Polytechnic, mudziwenso kuti imeneyo ndi ntchito ya Malawi Congress Party. Ngati inu kapena okondedwa wanu Mudathandizikapo ndi dokotala amene adaphunzitsidwa ku College of Medicine. Mudziwe kuti college imeneyo ndi ntchito ya Malawi Congress Party. Mukamaona zitukuko nyumba zitalizitali monga Delamere ndi Chayamba mtaunimu mudziwe kuti imeneyo ndi ntchito ya Malawi Congress Party. Mukamva kuti a president wa dziko lino ali mtauni muno akugona ku Sanjika, mudziwe kuti Sanjikayo ndi ntchito ya Malawi Congress Party. Mukapita ku nyumba nkuyatsa magetsi nthawi yakuti magetsi ayaka, mudziwe kuti Ndi ntchito ya Malawi Congress Party imene idayambitsa kuti zimenezo zikhalepo ku Nkula ndi malo okonzera magetsi. Ngati inuyo mukhala ku Nkolokosa, ku Naperi, ku Chitawira, ku Chinyonga, kapena tingotuluka Blantyre muno nkupita ku area 18 ku Falls Estate, ku Mzilawaingwe, ku Mzuzu, ku Chasefu, Nyumba za Malawi Housing zimenezi zidachitika nthawi ya Malawi Congress Party. Mukamaona Kamuzu Stadium mudzaona kuti ni ntchito zimene Malawi Congress Party idachita pokuzitsa imene inali Rangeley Stadium. Mukamayenda pa msewu kuchokera ku Limbe kupita ku Blantyre Highway imene ija mudziwe kuti idabwera ndi Malawi Congress Party. Mukapita ku khoti kuti mkapeze chilungamo nkhani zanu zija, High Court imene ija idamangidwa Malawi Congress Party. Ndiye mkamamva ena nkumanena kuti ayi popeza nga si wandale m'mandalemu akuti kaya poti mkamwamu mmafunika mzilankhula kanthu nthawi ina Andale akamanena kuti Malawi Congress Party palibe chimene chidachita chifukwa chonena kuti iwowa akanika kuyendetsa dziko lino zaka zisanuzi ndiye kuti mungodziwa kuti limenelo ni bodza la mkunkhuniza. Ndikuwuzeni kuti chimene Malawi Congress Party sidziwa nkuba kubera a Malawi. Monga dpp yabelamu 1 trillion kwacha zaka zisanu ee akhala akatswiritu pa zimenezi. Chimene mcp sidziwa nkumagwiritsa ntchito misonkho yanu kuti tizikangoyika miyala ya maziko pa zitukuko zimene sizikuoneka kuti dzuwa limaoneka bwanji ku malawi chifukwa kulibe zitukukozo amenewa nga akatswiri ochita zimenezi mcp sidziwa mcp sidziwa kuti imfa ya mnyamata wathu malemu Robert Chasowa pa Polytechnic izikhala mpaka lero yosapezeka mutu wake. A dpp amadziwa kusokoneza mafailo pa nkhani zotere. Chimene mcp sidziwa nkumangolonjeza zinthu zinthu zakuti zisweke zonse malonjezano onsewo monga umene adaswera malonjezano awo a 2014 manifesto yawo chifukwa anzathuwa zoswa malonjezano ndiye si nkhani nga akatswiri pa nkhani imeneyo mcp sidziwa kumangololera wanthu amene akupha nzawo mwachisawawa akupha anthu achi alubino mwachisawawa koma em- dpp imadziwa kusokoneza nkhani ngati zimenezi koti kuti wena mpaka nkumachita kuphera ku polisi zosadziwika mmene zayendera boma ili limadziwa kusokoneza anthu amene afuna kuti agwire ntchito mwachilungamo muja adaphera Njauju mpaka pano nkhani yake yosatulukira poyera chifukwa boma ili limadziwa zinthu ngati zimenezi zomwe timatha ife a mcp nkutukula dziko lino ife tikufuna kuti zinthu zonse zibwerere m'malo mwake chimene timadziwa ife nkuti mzipatala muzikhala mankhwala madokotala azipezeka anamwino azigwira ntchito momasuka zimene timadziwa ife nzakuti achinyamata azikhala nzochita aphunzire bwino aliyenseyo angakhale ngati akuchoka ku mabanja osauka koma aliyense aphunzire chimene tikudziwa ife nchakuti tifuna mmalawi aliyense akhale nchakudya akhale ndi nyumba akhale nchovala ndipo azikhala ndalama kuti akuzipeza bizinesi iliyonseyo ulimi ngakhalenso bizinesi ya mtundu uliwonseyo ndiye mukafunsa kuti kodi tidziwe bwanji za zitukuko zikuluzikulu zimene zidaliko kalero ife tifuna kukuwuzani kuti tiposera pamene paja chifukwa tabwera ndi mapulani atsopano wakuti timange pa zinthu zimene zinakomera inu amalawi kuchita zinthu zoposa zimene mudaona kumbuyo tere ku ndirande ndi nkhani yabwino kwa inu achinyamata mulipo pano ati chifukwa timanga ma secondary school atsopano 200 dziko lonse la malawi nyumba za aphunzitsi pomweponso tifunanso kuti tikonze ma university amene waonongeka kale angakhale tawagawagawa ambiriwa ngofunika akonzedwe bwino kuti akhoza kusanduka ma university apamwamba wothandiza achinyamata athu onsewa chifukwa ife tikufuna kuti intake ya ma university wa ichite double kapena triple chifukwa zija za stupid quota system takana ziyambatu mwezi wa mawawu tikufuna kuti tikhale ndi special fund for university students kuti aliyenseyo aka khala kuti wakonzeka ndipo ali ndi maphunziro okwanira kuti apite ku university azithandizidwa ku universityko nkhani ya fizi isamakhale yolepheretsa munthu kupita ku university paliponsepo ayi Eh, koma zoona zake nzakuti ukangosankhidwa kuti upita ku university Ukamakalowa kumeneko uzikhalanso ni kompyuta choyamba kupatsa kuti uphunzire bwino. Tidzamanganso ma factory atsopano woyambitsa kuti tizikonza chakudya chimene tinacho kwathu kuno. Tikonzenso ma factory a fetereza Kuti tithandizirenso utumiki wa ulimi, antchito apezeke ambiri, achinyamata inu mupeze kumeneko. Tikupatsani kapitolo yabwino yakuti muziyambira mabizinezi chifukwa tifuna inuyo mukhale mu National Youth Service imene idzakupatsani luso lapadera, umisiri wina chifukwa southern africa yonse ino malawi is the only country imene ili ndi so many unskilled laborers tifuna tisinthe zimenezo kuno kukhale anthu aluso lenileni osati kuobera ndalama iyayi zimene tikukambazitu sizikhalanso ndi nkhope ya chipani ayi ni zinthu zothandiza anyamata onse achinyamata onse a mmalawi popanda kuona chigawo popanda kuona nkhope kapena makaka a chipani ife tifuna achinyamata wonse athandizire kuyendetsa boma limene liyambe kuwe- kugwira ntchito mwezi wa mawawu kuti zonse zimene tizitsimikizirana tizichitira limodzi inu ndi ife tithandizanso kuti pamalo ngati pano pakhale stadium yapamwamba Freedom Park National Stadium yokhala ndi mafasiliti ambirimbiri okuti aliyenseyo malinga ndi sport imene ilipo azipezapo pokachitira masipoti amenewo malo aakulu ngati ano pamene pali stadium pali panopa Tifuna timangepo International Convention Center with a seating capacity of 6,000 people. Eh. Ah, zimenezonso kapena chifukwa sindinakufunseni koma tidzangoitchulanso

malo onsewa anthu asamachita kuyenda koma wa university koma usiku nkumapita koti akagone iyayi zimenezo zikutha timanga ma hostel ma university onsewa anthuwa aziphunzira bwinobwino If- ngati mukhulupirira zina za mtundu umenewo munene kuti mcp imakonza mcp imatani ngati mukhulupirira takwezani dzanja lanulo mcp imakonza mcp imatani inu amene muli kugwira ntchito tamverani izi Ifeyo tifuna tisinthe nthawi yogwilira ntchito. Mmalo moti muziyamba half past 7 tifuna muziyamba ntchitoyo half 8. Chifukwa tifuna inuyo muthandize wana wanu Mumachedwa ku ntchito chifukwa chotengera wana wanu ku sukulu zosiyanasiyana. Wana waja muwathandize awone chikondi chanu. Mukasiye ku sukulu ndiye mupite ku ntchito. Mumachedwa ndi kale chifukwa chotanganidwa ndi zimenezo. Nkumalipidwa pamene simukugwira ntchito koma ka, kathandizeni wana pitani ku ntchito ndipo aliyense adzatsata ma ola amenewo chifukwa tifuna tonse tikhale anthu ogwira ntchito as productive and professional citizens of our country. Tifunanso tisinthe minimum wage kukhala 50,000 kwacha. Ngati ndalama yanu sibzola 100,000 simulipira msonkho ayi. Ngati mukhulupirira zimenezi munene kuti MCP imakonza, MCP imatani? ndiye ndilankhule zinthu pang'ono za blantyre city mpofunika timange chipatala chatsopano cha blantyre district hospital kuti ithandizire ku queens chifukwa mavuto achulukitsa zija akuti uzazija nzoonadi ndithu timangenso ma health centers atsopano kundilande kuzingwangwe kuchilobwe kubangwe kuchilomoni m'mataunishipi amenewa mukhalenso misewu ya tala koma kuno kukanjeza nkumene kuli chimake kumene amaphunzirira apolisi apolisi adangolonjezedwa kuti amangidwira nyumba koma nyumbazo sizikuoneka mpaka pano angakhale ndalamazo zimachita pasi ku mavauti ya ku parliament Zimenezo tifuna tikonze. Apolisi ndiwo amene akuzunzika koposa m'Malawi muno. Nyumba sadakonzeredwe, ma allowance awo amakhala woti sangakwanire n'chakudya chomwe, ndipo zovala, zovala, uniform mpaka zaka zisanu yosasintha iyayi. Apolisi n'ngofunikadi kuti athandize kuno, osamawathandiza pokhapokha mufuna kuti akuyendetsereni zamasankho. Iyayi, sitifuna. chisawawa cha mtundu umenewo azithandizika nthawi zonse chimodzimodzi aphunzitsi chimodzimodzi anamwino wonsewa athandizike chifukwa ife sitifuna kuti anthu azitonzedwa kamba kakuti ndale ndiye zatenga msinkhu zakula msinkhu koma chilungamo chasowa komanso ndalama zija amangoononga chaka ndi chaka kuti timanga New International Airport ku Chileka mpaka pano palibe cholozeka. Ife timanga New International Airport ku Chileka kuja kuti chitonzo cha DPP chichoke chifukwa sakusamalira zimene amalonjeza. Mtauni muno tibweretsanso ma tram ma tram oti akhale ngati public transport yoti anthu azizungulira mzinda wonse kumayenda momasuka komanso pa mtengo wotchipa kupita ku ntchito kapena kupita ku nyumba zawo tikuti mcp imakonza mcp imatani mcp imatani paseri pomwepa apa pali mbc yoyendetsedwa ndi misonkho ya inu nonse muli pano anthu azipani zosiyanasiyana mbc tifuna kuyambira pa may pano kuichita restructure kuti itumikire anthu azipani zonse osati chipani chimodzi ayi ndiye ndimalize motere chifukwa chidule chaketu tikunena zinthu 5 Asadandaule anthu a ku Mulanje ndi ku Thyolo, ndikubwera komweko ndidzakuuzani nkhani ya zamalo. Koma pano tikambe zinthu 5 izi. Tikufuna utsogoleri womatumikira Amalawi. osati mtsogoleri akhale bwana wokhala ni mtudzu womanyozanso anthu amene adamvotera iyayi aziyankha kwa inuyo ineyo ndifuna mundilembe ntchito pa 21 pano ndikutumikireni tufuna mtsogoleri woti aziyanjanitsa amalawi osati wogawanitsa amalawi woyambanitsa dziko silikula silingakhale bwino silingatukuke nkhondo simanga mudzi ayi koma umodzi ngofunika kuti tonse timange malawi watsopano Tikukamba zakuti tonse titukuke pamodzi, aliyense atukuke m'moyo mwake, osati chuma cha dziko chikhale m'manja mwa anthu owerengeka m'manja iyayi, koma chumachi chikwanire aliyense, achinyamata inu, azimayi chimodzimodzi, azibambo, alimi, kulikonseko chifukwa tifuna kuti. kwathu kuno we must go beyond subsistence we must become productive in real sense tizikatumiza katundu kunjaku ndayendera Malawitu madera osiyanasiyana ku chigwa cha shire uku akhoza kudyetsa malawi yonse chitipa ikhoza kudyetsa malawi yonse kulikonseko ndiye kuti zotsalazo tikhoza kumatumiza kunja maiko akunja akusowa chakudya chochoka ku malawi koma ife tikungoononga zinthuzi nkumankhala ni njala chaka ni chaka njala yolenga anthu andale kuti mkakhala anthu osauka anthu anjala anthu osaphunzira tizingochita tsopano ngati kudyerani masuku pamutu ife tikuthetsa chikhalidwe cha mtundu umenewo aliyense atukuke ku malawi kusinthike dziko lipite patsogolo osati tikhale mkhwapa mwa anthu andale mpang'ono pomwe mafumu mverani kuno mukhala anthu omasuka zanu nzakuti zikuyendereni Mukunyozedwa chifukwa woyamba kukunyozani ni anthu andale. Tipereke ulemu kwa anthu oyenera ulemu. Aliyense alemekeze mzake. Dziko la Malawi likonzedwe bwinobwino. Tifuna tonse titukuke pamodzi. Koma kuba ayi takana. Katangale takana. Sitifuna zinthu za mtundu umenewo zipitirire kuononga inuyo ndi zimene mungachite pa moyo wanu dziko limeneli tilisiyatu dziko labwino losiyana ndi mmene talipezera chifukwa tonse titsimikizirana zakuba ayi pomalizira aliyense atsate lamulo lamulo lisagwire ntchito kwa chipanichi pamene chipanichi chimakhala ngati sichikhudzidwa walakwa walakwa aliyense akalakwa akapezedwa wolakwa zikhale monga lamulo linenera osadzaza ku ndende anthu amene mwina wangoba zinthu zing'onong'ono koma anthu oba mabiliyoni akungoyenda m'misewumu ngati mfulu sichikhalidwe chabwino aliyense alemekeze lamulo malamulo oyendetsera zachuma alemekezedwe Malamulo opezera zintchito kapena kupezera katundu wa boma alemekezedwe. Malamulo ogulitsira katundu wa boma alemekezedwe. Malamulo a audit, kumaonetsetsa kuti ndalama yayenda bwanji, alemekezedwe. Malamulo adziwike bwino kuti amagwira ntchito ku Malawi. Woyambayo akhale president mwini wake chifukwa chitsanzo nchofunika pa nkhani ina iliyonse ya utsogoleri ife tabwera kuti tisinthe zinthu tonse tikonze malawi watsopano tikuti mcp imatani imakonza mcp imatani ndiye ngati mufuna awawa apitirire zinthu zipitirire kuonongeka mmene zakhaliramu ndi chisankho chanu mufuna apitilire kapena ayi mufuna apitilire kapena ayi ndiye inu ndi ine pa 21 pano tiyeni tiwapatse red card azipita ngati muvomerezana nane takwezani dzanja paliponsepo zikomo kwambiri zikomo kwambiri Ambuye akudalitseni, mupite mu mtendere kwadakale, aliyense ayende motetezedwa ndi chisomo cha Mulungu wakumwamba. Zikomo Blantyre, zikomo Mmwera yonse, zikomo zikomo. Kulankhula pano pa mjamba uh, mjamba timanena kuti Kwambiri, mjamba ndikufuna ndi ndichenjeze ndi malo pali anyamata ena amene amatumidwa mwabwera pano kuti mupange chipongwe Mjamba Ndikufuna ndichenjezeni. ndi malo anthu amene angatakaunjikana pakhomo kwanu mawa ndiye ndichenjeze wina aliyense amene watumidwa anyamata nonse mukhale aleti pasapezeke wina wochoka pano mozunzika ndipepesenso atolankhani pepani fa cha nthawi sitizathanso kukhala ndi press conference ndipemphe pano galimoto ya right honorable dr lazarus chakwera the incoming president kuti ibwere kutsogolo kuno kenako galimoto ya former state president madam dr joyce banda kenako galimoto ya dr khumbo kachali kuti ibwere kutsogolo kuno Dr. Lazarus Chakwera kumalizanso Chibwenzi kulankhula Dr. pano Dr. pa uh, mjamba Uh, msonkhano ndithu wamphamvu umene wachitika pano uh, anayankhula nkhani zambiri chimodzi chimene uh, anayankhula nchonena kuti uh, boma lawo lidzasintha ntch- nthawi yogwirira ntchito kuchokera pa half, Galimoto kuchokera pa ya half past 7 former state kufika pa president half past 8 Dr. Yeno, Joyce Banda uh, tabweretsani kutsogolo kuno ndiyetu tsopano msonkhano pano watha ndithu ah, Taperekani zikomo kwambiri. zonse Taperekani njira. zimene Anyamata ah, ayi, tinabwera tabwe- nazo azimayi, ah, kuno tapatsani zatha anyamatawo, ndipo aperekeze ah, msonkhano State President. wathanso bwino kwambiri anayankhula pano poyambirira Uh, uh, a khumbo kachali anayankhulanso uh, dr joyce banda anayankhulanso uh, a sidik mia anayankhulanso uh, dr chakwera anakamba zinthu zambiri iwo akumagwiritsa ntchito imene akuitcha kuti uh, super uh, high five pa, pa nsanja apa tsopano akuluakulu akuchoka tsopano

Ah, akuluakulu akuchoka pano ah, dr chakwera akupatsananso moni ndi anthu osiyanasiyana madignitaries amene ah, anabwera pano ndiye mzimayi mmene zililimu ndiye kuti zonse zimene ah, tidazikonza pano ndiye kuti zikufika kumapeto Ah, dr lazarus chakwera kuyankhulana ndi a vice president awo ziwiri Anyamata amene zitatu mukulongeza mipando tachitani zimenezo mwachangu tinene kunena kuti ah, kuno kunabwera ndithu ah, khwimbi la wanthu amene anabwera ah, kudzaonera msonkhano umenewu nthawi ndi imene yachita njiru kunjakunso ah, kwada kale ah, dr lazarus chakwera ndi amene akutsika ah, pano posachedwa pompano akhala akunyamuka ah, malo ano iyeyi ndi imene tikanena ndithu kuti iyayi ah, msonkhano o- ochititsa chidwi umene unachitika pano tingodikira kuti dr lazarus chakwera achoke malo ano akulankhulana ndi akuluakulu ah, ndipo galimoto yawo ikanyamuka pano tikhalanso tikumaliza zonse anabwera kuno ku blantyre dr lazarus chakwera kudzapereka statement anapereka statement uh, kuti iwowo boma lawo ndilokonzeka ndipo anakapanga ana- anakambapo uh, zitukuko zimene boma la mu mcp uh, lidagwira kuno ku malawi anakambanso ah, nkhani ya zitukuko za nyumba anakamba nkhani ya zitukuko za ma buildings anatchulapo ma building osiyanasiyana amene ah, boma lawo ah, lidayika ah, mdziko muno Ah, sitikudziwa kuti kodi ah, pa malawi pa, pa 21 meyi pano amalawi awapatsa voti kapena ayi

kunabweranso otsatira a chipani cha freedom party akhumbo kachali anabweranso pompano ah, kufotokoza nkhani zawo kuonetsetsa kunena kuti dziko la malawi ah, lipitirire kupita patsogolo pa nkhani ya chitukuko ndiyetu tingonena kunena kuti Ah, anthu pano akunyamuka tsopano ah, kumalizitsa zonse chimene chatsala nchonena kuti ah, mukhoza kuona mkamera mwanumo dr lazarus chakwera akuchoka pano ah, kumalizitsanso ah, kumalizitsa zonse ah, zonse pano kunjaku kwada ndithu kunja kwada akuluakulu akuchoka pano ifenso titsanzike dr chakwera atsika pa nsanja ah, ndikuona kuti palinso zikomo kwambiri tialola president amene kudali moto ndimafuna ndiyankhulane pang'ono ndi ah, mayi dinala ah, iwowa ndi mmodzi mwa

mayi mayi dinala nthawi yatha kale koma tatifotokozerani chipani cha malawi congress party chili ndi machances otani pa 21 May pano malawi congress party pa 21 pano twawinawina kale sitipeza vuto lilonse ayi atipeza kubera pasakhale kuti monga amene akambira muja tawina kale pa 21 May pano tawina kale ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa azimayi amene amakonda chipani cha malawi congress party antawa anta antawa antawa chabwino ndimanena kuti ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa azimayi amene amakonda chipani cha- cha- chipani cha malawi congress party azimayi amene a congress party tiyeni tilimbikire tisakhale kubwerera mbuyo Ti- ti- ti- tisamvere zi- zi- zina zilizonse za anthu enaake aa ife ndife nganganga pambuyo pa pa Lazarus Cha- Cha- chakwera pamodzi nda- nda- nda honorable sidik mia pamodzi ndi honorable joyce banda tonse tikhale nganganga tisabwere mbuyo ndithu ndathokoza kwambiri kunjaku kwada kale ndathokoza kwambiri mayi dinala kutimaliziranso zonse pano Tikatero ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo uh, kuno ku Njamba Freedom Park. Nthawi yatha kale pano. Ine ndi Brian Banda kukuyamikani nonsenu pokhala nafe kuyambira masanaja uh, akundiuza achim- a- a- a- achimwendo muli bwanji. brian ndimakamba za anthu amene akufuna kupanga mabodza sabata yamawa ndi sabata inayo amene aunjika anthu kuti azilengeza ngati kuti zipani zina zawina kale ndifuna ndilengeze pano kuti amalawi anachenjera

mitu yawo isokonekere aone ngati iwo awina kale ndiwatsimikizire amalawi kuti pano pamene lili kuyendera dziko dr lazarus chakwera ndi amene ati president wa dziko lino kuyambira pa 21 may asakayikenso anthu kavoteni komanso ndiwatsimikizire amalawi nkhani yobera masankho ulendo uno kulibe angathe kutokota angathe kunamizirana wina ndi nzake kuti ife tizikhala busy kulonderawo kulonderawo ife tikulonda onse Tikulonda onse amene akuyankhula aja tikuwalonda ndipo tikuwalonda pa china chilichonse software kaya tikuwalonda physically pa chilichonse chimene akupanga ife tili ready ndiwatsimikizire ma voters mdziko lino apite akavote voti yawo ikawerengedwa voti yawo ikaulutsidwa palibe atabere voti ndipo ulendo uno sizitheka Malawi Congress Party from Nsanje to Chitipa we are ready on this day kaya adzayesera kugwira kaya mafoni kaya ndi chani palibe chitatheke ifeyo takonzeka sikuti timangokhala sife ana takonzeka ndipo ife tikufuna kuti mulungu abweretse kusintha mdziko muno nde ife ngati kuti mulungu abweretse kusintha mdziko muno sitipanga chibwana china chilichonse tathokoza amenewa ndi bambo richard chimwendo uh, director of youth uh, di- director of youth ku chipani cha malawi congress party tikaterenso ndanena kale kuti kunjaku kwada tikuperekeni tsopano ku nyumba yathu youlutsira mawu imene ili ku chichiri mu mzinda wa blantyre ndine brian banda coming up in 15 minutes